baro min kɔnɔna na adamaden i bɛ se ka i yɛrɛ dɔn ka tila ka i adamaden ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ dolow kibaru yɛrɛ dɔn kalan kibaru nafama

alekum aw ka bulonba a dayɛlɛla dɔnni bulon ani faamuya bulon bulon min kɔnɔna na araba su araba su i n'a fɔ tarata don sufɛla la k'a daminɛ su nɛgɛ kaɲɛ tan ani kelen na ka taa se a kaɲɛ tan ani fila ma aw ni aw balimakɛ aw jɛɲɔgɔnkɛ karamɔgɔ mamadu daw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arajo miracle fm fiɲɛ suru fɛ ka ɲɛfɔliw di ɲɔgɔn ma dɔnni taabolo ɲuman kan bulonba in a dayɛlɛlen filɛ nin ye siratigɛw la sa n bɛ foli bila ka taa n lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yɔrɔsurunmɔgɔw yɔrɔjanmɔgɔw bamako a n'a nɔkandugu fɛn o fɛn de tulo b'an na nin waati in na u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ɲamana a n'a kɔnɔjama a n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan arajo miracle a baarakɛlaw a n'u ka ɲɛmɔgɔba abubakar sidiki jara tiɲɛtigi tɔɔma u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'a da u tulo kan k'u n'u balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an kumaɲɔgɔnya k'a da u tulo kan sa ko tiɲɛ bulon k'a daba yɛlɛla faamuya bulon a daba yɛlɛla o siratigɛw la ne ni aw an bɛna hakililaw jira ɲɔgɔn na dɔnni farafin dɔnni a taabolo ɲuman ɲuman a faamuya ɲuman ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di o siraw fɛ

Ayiwa lamɛnbaa an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ n b'a da aw tulo kan k'a fɔ aw ni aw balimakɛ de bi ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n bɛ foli bila ka taa fɛn o fɛn de kulo bɛ n na nin waati in na k'a da aw kulo kan bulon ani dɔnni bulon nin y'a daba yɛlɛlen ye ka ɲɛsin anw ni an lamɛnba jɛkulu mumɛ bɛɛ lajɛlen ma o la nin waati in na an bɛ san kura daminɛ de kɔnɔ 2022 parce que bi ka kan ka bɛn janvier a tile fila ma 2022 bi ka kan ka bɛn o ma bi dimansi o la n delilen don a la san o san ni san yɛlɛmɛ sela n bɛ san kura kibaruya di ne ani n lamɛnbaaw ma ɔ ɲinɛn ta bisa an bɛna wasa don o la ka se k'an lamɛnbaaw bilasira san kura tɛmɛcogo la san bɛɛ n'a ka kunnafoni don san bɛɛ n'a ka kibaruyaw don a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko waati bɛɛ ye kelen ye ko i bɛ fili kɔnɔ alahu taala a ma diɲɛ da a kun fɛ donw tɛ kelen ye suw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye dɔgɔkunw tɛ kelen ye wa sanw fana tɛ kelen ye o bɛ ten san bɛɛ n'a ka kibaruya don o la anw fɛ n'i ye san kunnafoni a kibaruya minnu b'a la n'i ye olu dɔn ɔ i bɛ se ka labɛnw sabati san kow i b'u kunbɛn cogo di u tɛna i kɔnɔ gan parce que bamananw ko ten bɔnɛ kasara n'a balila mɔgɔ la a dɔ bi fara a tiɲɛni kan hɛrɛ n'a balila mɔgɔ la ni ala ma fara i kan a bɛ taa k'i dan o de la n'i ye kunnafoni sɔrɔ ɔ i kan ka wuli ka jɔ yɔrɔ min n'i y'o dɔn i kan ka sigi yɔrɔ min n'i y'o dɔn fili bi dɔgɔya i ka kow kɔnɔ lamɛnbaa ɲinɛn ka kan ka kɛ a san mugan ani san wɔɔrɔ dafalen ye san o san ne bɛ san kunnafoni di a bɛ se ka sɔrɔ dɔw b'a kalama a mɛnna mais a bɛ se ka sɔrɔ ɲinɛn ye dɔw san fɔlɔ ye k'a lamɛn ɔ nka kunnafoni minnu don foroba kunnafoniw de don jama bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw don ko sabula mun na alahu taala ma diɲɛ dila kunfɛ baara la fɛn bɛɛ jateminɛlen don ala tilala ka baara la fili tɛ yɔrɔ si ala ka masaya kɔnɔ san ye san tan ani fila de ye kabi ala ye diɲɛ da fɔ bi san tan ani fila ɔ o san tan ni fila o sɔrɔla cogo di i n'a fɔ kalo ye kalo tan ni fila ye cogo min na k'a minɛ janvier la ka taa se décembre ma n'o décembre dafala an bɛ segin janvier la tuguni o bɛ cogoya min na san fana bɛ ten san ye san tan ni fila de ye k'a minɛ san fɔlɔ la ka taa se san tan ni filala ma n'o dafala an bɛ segin fɔlɔ la tuguni o la taa ka segin de don taa ka segin de don san ye san tan ni fila de ye o sɔrɔla cogo di bɔn eh, teliyala sabila eh, an tɛ se ka segin a bɛɛ lajɛlen kan n delila k'a yira k'o sɔrɔla kabi nabilayi nuhun tile don min turufando ji nana ni nabilayi nuhun ye kalo caman kɛ ji sanfɛ kurun kɔnɔ ni dabaw ye parce que an daba alahu taala tun y'a yira a la niman fɛn fɛn fɛn bɛ dugumakolo kan a kelen kelen bɛɛ cɛ ni muso a k'o bila kurun kɔnɔ a y'olu don kurun kɔnɔ ɔ ala nana taamasiyɛnw yira a la an tɛ se ka segin o bɛɛ kan min b'a yira k'a fɔ sisan kɔni ji nɔgɔyala i bɛ se ka bɔ ɔ nuhun gɛrɛla gun na ɔ komi kurun tɛ se ka taa fɔ dugumakolo jalan kan kurun bɛ jɔ ji de la mɔgɔ bɛ taama ji la ka bɔ ka taa gun kan ɔ nuhu ye kurun jɔ a bɔla nabilayi nuhu ko don turufando ji de ko don a taamana ka taa jɔ gun kan a ko a tiɲɛ na ala ye sababu ɲuman k'an ye sabi ji tigɛla sisan a ko baganw daba minnu bɛ kurun kɔnɔ k'u ka bɔ u si ma sɔn ka bɔ u siranna u ko nabilayi nuhu e ye adamaden de ye adamaden fɛɛrɛ ka bon ni waraw ta ye e sera ka ji in tigɛ ka gun sɔrɔ est ce que anw bɛna se wa a y'u wele ka sɛgɛn ka ala deli e de ko ne ka ji tigɛ ni ninnu ye u ka na dugumakolo kura sanfɛ u bana ka bɔ dɛ ala fana y'a tora a ka masaya la k'a ka sababuyaw bila ka na o kɛra sababu ye wara dɔw sɔnna ka bɔ wara minnu sɔnna ka bɔ tan ni fila fɔlɔ minnu bɔla tɔw ɲɛ alahu taala ye olu sankɔrɔta ka diɲɛ kalifa olu la o tan ni fila fɔlɔ de bɔla fɔlɔ tɔw sɔrɔla ka bɔ olu nɔfɛ o tan ni fila fɔlɔ O ye wara jumɛnw ye kɔmi an bɛ se k'a fɔ suruku o ye kelen ye sa o ye fila ye sokɛ o ye saba ye toto o ye naani ye misi o ye duuru ye waraba o ye wɔɔrɔ ye jakuma o ye wolonfila ye bankɔrɔn o ye seegin ye warabilen o ye kɔnɔntɔn ye dononkɔrɔ o ye tan ye wulu o ye tan ni kelen ye lɛ o ye tan ni fila ye nin ye bagan tan ni fila de ye minnu fɔlɔ bɔla nabilayi nuhun ka kurun kɔnɔ ka se gun kan alahu taala fana ye diɲɛ masaya kalifa u la san o san o san kelen o bɛ kɛ bagan dɔ ta ye o de la toto ka san bɛ yen O de la wulu ka san bɛ yen o de la warabilen ka san bɛ yen misi ka san bɛ yen lɛ ka san bɛ yen dononkɔrɔ ka san bɛ yen i y'a faamuya sa ka san bɛ yen o cogo kelen fana na an ka dɔnnibaabaw minnu y'anw kɔn dɔnni na u nana san kelen kelen bɛɛ lajɛlen kalifa nabi ɲuman dɔ la i y'a faamuya o de la masa sulemani ka san bɛ yen nabilayi ibrahima ka san bɛ yen badaralu ka san bɛ yen nabilayi isa o ka san bɛ yen nabilayi yusufu o ka san bɛ yen nunkɔrɔ o ka san bɛ yen nabilayi dawuda o ka san bɛ yen usumana ka san bɛ yen nabilayi musa o ka san bɛ yen fo tan ni fila bɔn an tɛ se ka da don o bɛɛ kɔnɔ o ye barow ye n bɛ se ka n'olu kɛ kɔfɛ mɛ komi an bɛ fɛ ka san kura in 2022 kunnafoni de di donc ni ko n bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ 2022 kunnafoni caman tɛna se ka fɔ a la donc an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ nin ye kuma ɲɛbila kuma de ye lamɛnbaa minnu ye baro lamɛnni daminɛ sisan u k'a dɔn san ninnu sɔrɔla cogo di a sɔrɔla nin cogo in de la diɲɛ kurayalen nabilayi nuhun tile la ni a ye ji tigɛ ni waraw ye a selen gun kan waraw banna ka bɔ u banna ka jigin ji la sabi u siranna ko nuhun ye adamaden ye ko adamaden fɛɛrɛ ka bon n'olu ye ale ye ji tigɛ cogo min n'olu jigila ji la olu bɛna to ji la o kɛra min kɛ donc euh, ala fana nana n'a ka n'a ye ka mɛlɛkɛw bila ka kuma u fɛ dɔw sɔnna ka bɔ tan ni fila fɔlɔ minnu sɔnna ka bɔ a ye diɲɛ masaya kalifa olu ma o de kosɔn san min banna 2021 ne kun y'a yira an lamɛnbaaw la n k'o ye nabilayi idirisa ka san ye o kɛra misi ka san ye san min bɛna da san min daminɛlen filɛ 2022 a daminɛna tubabu san jate la mais anw fɛ dolo nasira fɛ a ma daminɛ kosɛbɛ 2022 o de ye masa sulemani ka san ye waraba ka san masa sulemani ka san waraba ka san 2022 n y'a yira n k'a ma daminɛ kosɛbɛ sabu nin jate la bon 2022 a daminɛna janvier kɔnɔ premier janvier nka masa sulemani ka san a bɛna daminɛ février daminɛ i n'a fɔ février a tile fɔlɔ hakɛ ou bien tile filalan o bɛna bɛn masa sulemani ka san ma n'o ye waraba ka san ye k'a minɛ février tile fɔlɔ la fo ka taa se janvier kalo tile bi saba ma 2023 kɔnɔ nin ye kalo tan ni fila de ye kalo tan ni fila min bɛnna masa sulemani ka san ma kalo tan ni fila min bɛnna waraba ka san ma lamɛnbaa doloba wolonfila de bɛ an sanfɛ minnu nɔɔrɔ fanga ka bon dugumakolo kan n y'a yira fana o doloba wolonfila o kelen kelen bɛɛ alahu taala bi diɲɛ kalifa u la san bi saba ni wɔɔrɔ o kelen kelen bɛɛ b'a ka tile kɛ san bi saba ni wɔɔrɔ o san bi saba ni wɔɔrɔ kɔnɔ o dolo nɔɔrɔ de fanga bi bonya dugumakolo kan o la 2022 k'a bɛ zuhuratu dolo a b'o de ka tile kɔnɔ zuratu dolo o ka tile a o ka tile a san wɔɔrɔlan o de ye 2022 ye o kɔrɔ ye san bi saba min bi nana o san bi saba bɛɛ bɛna kɛ zuratu dolo ka nɔɔrɔ de kɔnɔ o ka nɔɔrɔ de fanga bɛ bonya ka ɲɛsin dugumakolo ma bon lamɛnbaa an bɛ se ka baro kɛ ninnu bɛɛ kan ka n'u bɛɛ ɲɛfɔ i bɛna a bɛɛ faamu kelen kelen zuratu dolo a nɔɔrɔ nɔɔrɔ jumɛn de don n'a jigila dugumakolo kan a ye dugumakolo kɛ cogo di sabi kow ti kɛ gansanw ala ma diɲɛ dilan a kun fɛ donc zuratu dolo a ka tile o san wɔɔrɔlan o de ye 2022 ye 2022 ko san don min bɛnna ji ma ji ka san don 2022 ko san don min nunjuru minɛlen don mariku dolo fɛ ni tubabu muru ko ko mars bɔn nin kibaruya dama dama in 2022 san kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ nin kibaruya dama dama in kɔnɔ nka sani an bɛ taa ɲɛfɛ lamɛnbaa n y'a yirila k'a fɔ bɔn n ko sanw san ye san tan ni fila de ye o kɔrɔ ye di san tan ni fila o san tan ni fila segin bɛ kɛ kɔfɛ o kɔrɔ ye di ne k'i ma 2022 o ye waraba ka san ye masa sulemani ka san don ni sanw yɛlɛmɛna ka san tan ni fila kɛ an bɛ segin ka na masa sulemani ka san de kɔnɔ bilen waraba ka san o la n bɛ pour que i ka se k'a faamuya n bɛ misaliya ta san kɛmɛ laban in kɔnɔ san kɛmɛ laban in kɔnɔ k'a daminɛ 1900 na ka na se 2000 ma san jumɛnw de kɛla masa sulemani ka sanw ye san jumɛnw de kɛla waraba ka sanw ye n'i y'olu dɔn o bɛ hakilila dɔ d'i ma n bɛ kuma minnu kɛ i bɛ se ka faamu dɔɔni sɔrɔ o la bɔn jateminɛw de ye nin yira nin kawatiw de cilen don dɔnnibagaw fɛ k'a fɔ nin san in ka kan ka bɛn nin nabi ɲuman in ka san ma a ka kan ka bɛn nin bagan in nin wara in ka san ma o la n'i y'o lajɛ k'a daminɛ 1900 na ka n'a bila 2022 la san jumɛnw de bɛnna masa sulemani ka sanw ma o fɔlɔfɔlɔ kɛla 1902

N'i ye san tan fila fara sɔsanden kan an bɛna jumɛn na minɛn sɔsan kato n'i ye san tan fila fara sɔsan kato kan an bɛna na minɛn san kato2si n'i ye san tan fila fara minɛn san kato2si kan an bɛna na minɛn san kato2dizsi n'i ye san tan fila fara minɛn san kato2dizsi kan an bɛna na denmisɛnninsi la n'i ye san tan fila fara denmisɛnninsi kan an bɛna na denmisɛn2de la an filɛ o san de kɔnɔ sisan san tan ni fila tan ni fila i yɛrɛ bɛ se ka nin jate bɔn i sigiyɔrɔ la ne ko i ma masa sulemani ka san 2022 don o kɔrɔ ye di 2010 ye masa sulemani ka san dɔ ye 98 o fana ye masa sulemani ka san dɔ ye 1986 o fana ye dɔ ye 1914 o fana ye dɔ ye 1938 o fana ye dɔ ye 1962 o fana ye dɔ ye sabula san tan ni fila tan ni fila de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɔn n bɛ o fɔ misaliya la i yɛrɛ bɛ se ka taa sigi k'o calcul kɛ i yɛrɛ fɛ i b'a faamuya bɔn lamɛnbaa ee an tɛ taa yɔrɔ jan nin san dama dama minnu filɛ k'a fɔ ninnu tɛmɛna dugumakolo kan cogo di mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ n lamɛnna n ye san dama dama minnu fɔ 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 ninnu tɛmɛna dugumakolo kan cogo di n'i ye hakilila sɔrɔ ninnu na ko 2022 fana bɛ kɛ o ɲɔgɔnna dɔ de ye ko bɛ nin cogo in de la lamɛnbaa ala ma diɲɛ da kunfɛ dɛ nka hali bi an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ n y'a jira k'a fɔ 2022 masa sulemani ka san don waraba ka san don a bɛnna zurati dolo ka tile o san wɔɔrɔlan ma a bɛnna ji ma a nunjuru minɛlen don mariku dolo fɛ o bɛna ni kunnafoni jumɛnw ye ni ala ka jɛn an bɛna da don o kibaruyaw kɔnɔ

lamɛnbaa an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ dɔnkilidala ko ten ko mɔgɔ si t'i laban dɔn nka n'i ye hakili kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ i tɛmɛsira i bɛ se ka dɔ dɔn o la an bɛ taa n'an ka baro ye ɲɛfɛ n y'a jira k'a fɔ 2022 a bɛnna masa sulemani ka san ma masaw cɛma masa sulemani ye jɔn de ye hakili jagabɔ kɛ i yɛrɛ fɛ a bɛnna waraba ka san ma waraw cɛma waraba ye wara fasɔn jumɛn ye hakili jagabɔ kɛ i yɛrɛ fɛ n ko a bɛ zurati dolo o ka tile kɔnɔ o san wɔɔrɔlan sabi n ko doloba wolonfila a kelen kelen bɛɛ bɛ san bi saba ni wɔɔrɔ masaya kɛ dugumakolo kan a b'o san wɔɔrɔlan de kɔnɔ o ta tɔ tola san bi saba ye bɔn n ko san in a nunjuru minɛlen don dolo min fɛ o ye mariku dolo ye ni tubabumuru b'a fɔ ko mars dolo karamɔgɔw tulo bɛ n na mariku dolo ou bien mars dolo fasɔn jumɛn don n'i ye ninnu lajɛ i bɛ san in jate bɛɛ faamu sabu masa sulemani ale tɔgɔ ka bon ni masa fɛn o fɛn masakɛ fɛn o fɛn tɛmɛna an fɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnnibagaw bɛnn'a kan masa sulemani de tɔgɔ ka bon n'a bɛɛ ta ye masa sulemani de ka fanga ka bon n'a bɛɛ ta ye masa sulemani de mankutu ka bon n'a bɛɛ ta ye o bɛ cogoya min na bɔn masa sulemani ka san san tan ni fila min y'a fɔ k'a fɔ ala ye diɲɛ kalifa wara daba tan ni fila la o daba tan ni fila sanw de kalifalen don olu la o ye sanw kɛ tan ni fila ye diɲɛ san mumɛ bɛɛ ye tan ni fila ye tile ye tile wolonfila ye cogo min na san kɔnɔ kalo ye kalo tan ni fila ye cogo min na dɔgɔkun ye tile wolonfila ye cogo min na san fana ye san tan ani fila de ye o fana ma kɛ kunfɛ dɛ o kɛra sababu ye an daba ala taala kalo min bi sanfɛ n'a bɛ a nɔɔrɔ d'an ma kalo in bi sira tan ani fila de taama san tan ni fila kɔnɔ san o san kalo b'o kɛ sira kelen de kan san o san kalo b'o kɛ sira kelen de kan o sira kelen bɛ na ni a ka nɔɔrɔ ye yanni fevriye cɛ kalo bɛna sira yɛlɛmɛ a bɛna sira min minɛ a bi san mumɛ bɛɛ kɛ a bɛ taama o sira kan mɛ tile tile bi e, e, e, sira tan ni fila taama san kelen kɔnɔ kalo o kalo tile bi sira yɛlɛmɛ o de bɛna ni beliye ye o de bɛna ni toro ye o de bɛna ni zemo ye o de bɛna ni doloso tan ni fila ye kalo o kalo tile bi sira yɛlɛmɛ ni ko kalo o kalo tile bi saba tile bi saba tile bi sira kura bɔ mɛ kalo san o san kalo bi sira kura bɔ bɔn ko masa sulemani ka san o san de mankutu ka bon ka tɛmɛ san tan ni kelen tɔ ninnu kan o san kibaruya fanga ka bon ka tɛmɛ san tan ni kelen tɔ ninnu kan o san kow a fanga ka bon sanw don minnu n'a tɛmɛna a bi mɛn mɔgɔw tɛ ɲinɛ a kɔ waraba ko waraba ka san don waraba ye wara jumɛn ye wara min a mankutu ka bon wara min n'a ko a bɛ tiɲɛni kɛ a ka tiɲɛni fanga ka bon wara min bɛɛ bɛ siran a ɲɛ kuwa o la waraba ka san fana bɛ ten waraba tɛmɛnsira tɛ dogo waraba ka san tɛmɛnsira tɛ dogo ɔ mariku dolo o de ye san nujuru minɛ mariku dolo ye dolo jumɛn ye tubabu b'a fɔ ko mars ale de ye dusu dolo ye pour que i k'a faamuya dusu fasɔn jumɛn e m'a ye sagajigi fila bɛ ɲɔgɔn tu kuma dɔw fɔ kelen kunkolo bɛ ci mariku dolo nɔɔrɔ don o y'a taamasiyɛn belebeleba ye mɔgɔ fila ka bila ɲɔgɔn na ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fɔ k'a kɛ kɛlɛ ye mariku dolo nɔɔrɔ don ni tubabu b'a fɔ ko mars jamana fila ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu ka kɛlɛ kɛ ka maramafɛnw ta ɲɔgɔn kama mariku dolo nɔɔrɔ de b'a kɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw kɛlɛw dusubaya dusu teliya o sababu bɔla mariku dolo de la hali doloso tan ni fila la dolo minnu bɛnna mariku dolo nɔɔrɔ ma doloso fila don a fɔlɔ o ye nabila yusufu ka dolo ye ni tubabu b'a fɔ ko beliye o de bɛnna mariku dolo ma a filanan o ye scorpion ye ayuba ka dolo mɔgɔw ninnu fila de mariku dolo nɔɔrɔ b'u la ni tubabu b'a fɔ ko mars wa ninnu fila de dusu ka bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna nin doloso fila dɔ la kelen ma n'i bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bi siran a tigi dusu ɲɛ dusubaw don n'a dimina a bɛ sɔn ko bɛɛ ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen taabolo fila t'u la ni kɛlɛ tɛ mɔgɔ tɔw bɛ ko min dilan n'u da ye mɔgɔ tɔw bɛ ko minnu dilan n'u hakili ye olu b'o dilan n'u dusu de ye barita ni siɲɛta mankan o ka ca olu fanfɛla la o la lamɛnbaa i ka sigi n'a ye ko 2022 a mankan ka ca a kow fanga ka bon a tiɲɛni barika ka bon wa a hɛrɛ fana barika ka bon o cogo la parce que san don min kow ti dan sira la quoi ni hɛrɛ nana a fanga bi bonya wa ni kasara ou bien tiɲɛni nana a fɛnɛ fanga bi bonya ko an ka sigi n'a ye san in kɔnɔ jamakuluw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya minnu kun bɛ yen n'u kun madalen don ko a caman bɛna wuli 2022 kɔnɔ kɛlɛw bɛ caya y'a dɔn minnu bɛ n ka baro lamɛn n y'a yira u la n ko 2021 misi ka san don misi ye daaba jumɛn ye ale basigilen don de girinkajɔ ni haraba haraba o tɛ misi la n ko bon san in bɛ kɛ ten a kuma bɛ se ka caya mais a wulikajɔ fanga man bon ten mankanw bɛ yen mais mankanw bɛna k'i n'a fɔ u bɛ mada dɔɔni kuma caman de bɛna kɛ 2021 tɛmɛcogo ye y'a dɔn 2021 banna sisan bɛɛ y'o ye m'a fɔ kɛlɛ ma kɛ m'a fɔ mankan ma kɛ mais ka mankan fanga bonya ka se hakɛ dɔ la a ma kɛ ten 2022 ko a tɛmɛcogo ni 2021 ta o cɛ bi janya i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji ala ka si d'an ma ni ala ye si d'an ma yan'an bɛ se desanburu ma an bɛna ɲɔgɔn bilasira nin na ko dɔ bɛna fara mankanw kan y'a dɔn anw ka jamana mali kɛlɛ de b'an fɛ a kɔrɔlen ɔ a kɛlɛ fana a kɛra cogo cogo ko mana kɛ cogo cogo don dɔ a bɛ ban laala a bɛ se ka ban 2022 kɔnɔ mais a mankan bɛna caya dɔɔnin taabolo kura bɛna ye o kɛlɛ ninnu na an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ ninnu bɛ bolo min kan ko yɛlɛmɛ bɛna don a la jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw kɛlɛw mankanw ko fanga bɛ bonya nin san in kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ koyi farafinna dɔrɔn tɛ farajɛla b'a la diɲɛ mumɛ de ko don kalo nɔɔrɔ bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ dugumakolo kan n'i y'i kunkolo jan i bɛ kalo ye o sen bɛ nin jate in na nin tɛ mali dɔrɔn ye ou bien nin tɛ kucala dɔrɔn ye nin tɛ bamako dɔrɔn ye nin ye diɲɛ kunnafoni de ye n bɛ k'o fɔ tan sari dolo diɲɛ jɛ de don dolo ye façon fila de ye kelen sirilen don tile ka taama sira la kelen sirilen don kalo ka taama sira la bi nin kunnafoni min fɔla nin bɛ tali kɛ kalo ka taama sira de kan kalo nɔrɔ bɛ se diɲɛ fan o fan ni olu sen bɛ nin kunnafoni na ko 2022 aa a mankan bɛna caya dɛ mankanw bɛ yen kɔrɔlen mais mɔgɔw bɛna fɛn min kɔlɔsi ko mankan bɛna caya min tɛ eh, eh, eh, kɔrɔlen ta ye wa ko a tiɲɛniw fanga bɛ bonya yɔrɔ caman na ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye anw kɔni bɛ kɛlɛ kɔnɔ yan ka ban an bɛ ala deli de a ka ji bɔn an ka o kɛlɛw kan 2022 ko latigɛ ka kasaraw fanga bɛ bonya nin san in kɔnɔ ka tɛmɛ san tɔw kan latigɛ ka kasara ye mun ye ji ka tiɲɛni fiɲɛ ka tiɲɛni tasuma ka tiɲɛni ani sanfɛfɛnw o n'a ɲɔgɔnnaw ko nin san in kɔnɔ mɔgɔw bɛna kɔlɔsi minɛ k'a ye k'a fɔ u fanga bɛna bonya ka tɛmɛ san caman ta kan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ san wolonwula min tɛmɛna sisan sisan san wolonwula in ko ɲinɛ san ɲinɛ 2022 o y'a wolonwulala ye ale ka ko fanga ka bon ka tɛmɛ wolonwula in bɛɛ ta kan hali ni san bɛ yen min ka ko fanga ka bon ani 2022 eh, ta ko kelen tɛ an b'a fɛ an lamɛnbaaw ka hakili to nin na ko san don min a kunkow bɛna caya sigidaw la kunkow bɛna caya jamanaw kɔnɔ kunkow bɛna caya gwa kɔnɔnaw la ni n ko kunkow bɛna caya y'a dɔn kunko kɛra cogo cogo minɛ cogo bɛ sɔrɔ o la o i b'a ye kunko dɔ bɛ na n'o dilanla dɔ wɛrɛ bɛ na sani k'a fɔ i b'o dilan dɔwɛrɛ bɛ na sɛgɛnlafiɲɛbɔ san tɛ quoi san don min an b'a fɔ n'i ko ko waraba i ko ko girinkajɔ waraba tɛ se ka bɔ kɛnɛ si kan o kɛnɛ ka basigi o bɛ cogoya min na waraba ka san mana na ko basigi tɛ yen lamɛnbaa karamɔgɔ mamadu daw kumakan don n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 a ta i k'a mara ni san ma kɛ tan i ka n wele i ka kuma n fɛ ko nin san in anw ka ala deli tɛ a ka kɛ ten koyi mais ala yɛrɛ ka latigɛ de bɛ nin kɛ san dɔw bɛ yen aw bɛ da ka sunɔgɔ aw fɛrɛ ma hakili ɲagami tɛ yen girinkajɔ tɛ yen mais san dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ a lafiya fanga ka dɔgɔ donc ne min b'a fɔ la ne ka laɲini tɛ san ka kɛ tan ne ka hɛrɛ t'a la mais bamananw ko ten ko n'i sɔmina ɲɛnamini na i b'i sigi an bɛ nin fɔ minnu bɛ k'an lamɛn n'u dalen don a la donc a b'u dɛmɛ san kow nacogo u ka se k'a kunbɛn parce que ni fɛn o fɛn balila mɔgɔ la i tɛ se k'o kunbɛn bilen ni gɛlɛya balil'i la a kunbɛncogo b'i kɔnɔ gan ni hɛrɛ yɛrɛ balil'i la a kunbɛncogo ɲuman i t'a sɔrɔ o de kosɔn an bɛ nin baro kɛ k'an lamɛnbaaw bilasira fantanw faamaw jama ɲɛmɔgɔw k'u ka sigi n'a ye san in bɛna kɛ tan ko wa san in a gɛlɛya a kunko belebelebaw o ye ɲɛmɔgɔw ta ye dɛ masaw ka san de don masakɛ caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ san in kɔnɔ masakɛ caman bɛ sankɔrɔta fana sɔrɔ san in kɔnɔ parce que o san de don ko san don min a ko bɛɛ fanga ka bon n'i ko i bɛna hɛrɛ sɔrɔ aa a dama bɛ tɛmɛ ni gɛlɛya fana ko a bɛn'i sɔrɔ ko a dama bɛ tɛmɛ nin san in ko bɛnkan yɛrɛ ka dilan jamakuluw ni ɲɔgɔn cɛ san in kɔnɔ o bɛnkan ka laban a ka gɛlɛn i n'a fɔ sisan mankan bɛ jama minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw kumana ka bɛn ka bɛnkan sigi sisan sisan bɛnkan bɛ wuli a tɛ laban sabi bɛn bi yɛrɛ yɛrɛ o san tɛ wa ko san min don a kow bɛna teliya de parce que mariku dolo bɛ ten de ale ka teli de a bɛ komi kaba megeru ni mɔgɔ o mɔgɔ sumayala i niyɔrɔ bɛ taa k'i to san in bɛ ten de a kow bɛna teliya ko nka san fasɔn min don fana a ka kan mɔgɔ ka wulikajɔ kɛ k'i dɔ fara i ka cɛsiri kan ko mun na ko minnu bɛ yen ni bɛɛ sigilen don a kan ko dilancogo yɛrɛ tɛ sɔrɔ nin kunko in na o kasaraw ni tiɲɛni minnu bɛ jama cɛra ni bɛɛ bɛnnen don a kan ko nin ko in yɛrɛ tɛna dilan bilen ko dɔw bɛ se ka dilan ka bali mɔgɔw la ɲinɛn 2022 kɔnɔ ko minnu bɛ yen fana ni bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛna dilan ka kɛ an sago ye k'o bɛ se ka bayɛlɛmɛ ka taa ka bɛɛ bolo jan ka tiɲɛ ka se hakɛ la mɔgɔw ma sigi ni tiɲɛni min ye o san don kuma n'a fɔcogo don a bɛ se ka sɔrɔ n ka fɔcogo la dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu mais an kɔni b'a dɔn san min don a lafiya ka dɔgɔ ka ɲɛsin jama ma san min don hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la nka a lafiya k'a fɔ an ye san tigɛ lafiya kɔnɔ i b'a sɔrɔ girinkajɔ fanga bɛ bonya jɔrɔnankow bɛna caya haminankow bɛna caya sabi mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hami bɛ yen

sankura 2022 a hɛrɛ alaw taala k'o ɲɛsin aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma sankura 2022 a tɔɔrɔw alaw taala ka sababuya don an ni a tɔɔrɔw cɛ ala ka muɲu sabali ani limaniya d'an ma min b'a kɛ an bɛ se k'an kun don sankura gɛlɛyaw kɔrɔ san bɛɛ n'a ka kunnafoni don a bɛ mɔgɔ min ɲɛna k'a fɔ ko n'i ye karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka i ka san dilan k'a k'i sago ye n'u ye nin ala deli in kɛ ou bien ka nin nasi in bɔ ko san bɛ k'i sago ye tiɲɛ tɛ lamɛnbaa ala tilala ka baara la o ale t'a yɛrɛ sɔsɔ o bon n filɛ ka nin min fɔ n y'a yira k'a fɔ san in a ka gɛlɛ mais a bɛna gɛlɛya jɔnniw bolo a bɛna gɛlɛya masaw de bolo ɲɛmɔgɔw o la i bɛna sɔrɔ an karamɔgɔ namaratɔ caman bɛ yen an kɛlen don ka ɲɛmɔgɔw nɛgɛ k'a fɔ n'an ye nin ala tɔgɔ in baara i ye ou bien an ye kuranɛ kalan k'i ye ala b'i kisi i ka laɲini bɛ sabati u b'i nɛgɛ k'i don kungo la lamɛnbaa a ɲini k'i tɛmɛnsira dɔn o de da ka di i la ala ye kunkolo d'an ma o de kama an ni bagan fara ka bɔ ɲɔgɔn na misi bɛ taa kun fɛ fali bɛ taa kun fɛ mais adamaden bɛ jateminɛ de kɛ i taa yɔrɔ la i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ n'o tɛ san in a koɲɛ ka gɛlɛ dɛ ko nka a bɛna gɛlɛya jama ɲɛmɔgɔw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan a bɛna gɛlɛya masaw ni kotigiw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o la fɛn o fɛn bɛ an ka nin baro in lamɛn n'a ma gɛlɛya i bolo i b'a lase ɲɛmɔgɔw ma u k'a lamɛn karamɔgɔ mamadu daw kumakan don y'a faamuya parce que caman bɛ yen bi bi in na an karamɔgɔ namaratɔw an donnen don n'u hakili cɛ k'a yira u la k'a fɔ ko bon se sugu bɛɛ bɛ karamɔgɔkɛ ye ka yɛlɛmɛ don i ka ko la tiɲɛ tɛ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ala de ye diɲɛ dilan ka taabolo dɔ don diɲɛ kɔrɔ a ɲini i ka alaw taala ka taa faamuya i ka kisi b'o de kɔnɔ ka tɛmɛ i k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔ bila ala pilasi la k'o bɛna baara k'i ye san bɛ k'i sago ye ou bien o bɛna baara k'i ye i bɛna i sago sɔrɔ san kɔnɔ ko bon o ye fili de ye quoi mɔgɔ si tɛ se ka ala pilasi ta i tɛ se ka ala kɛ ala ka adjoint ye ala y'a ka baara kɛ ale tilala ka ban wa lamɛnbaa walasa i ka faamu dɔɔnin sɔrɔ san in tɛmɛcogo la ne ye san dama dama fɔ k'a yira k'a fɔ olu bɛnna masa sulemani ka sanw de ma an bɛna segin o sanw kan i k'olu tɛmɛcogo filɛ la lamɛnbaa an dabaa alaw taala kɛlen kɔ ka sanw kalifa waraw la wara tan ni fila in na a tilala ka sanw kalifa fɛn duuru la o fɛn duuru ye mun ye ji tasuma nɛgɛ bɔgɔ ani yiri ji ka san bɛ yen tasuma ka san bɛ yen nɛgɛ ka san bɛ yen bɔgɔ ka san bɛ yen yiri ka san bɛ yen i y'a faamuya i n'a fɔ sisan ne ko i ma n ko ɲinɛn a bɛnna masa sulemani ka san ma min bɛnna ji ma masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na siɲɛ wɛrɛ o bɛ bɛn yiri ma yiri tɛ sɔrɔ fiyewu ni ji tɛ masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn tasuma ma tasuma tɛ sɔrɔ fiyewu ni yiri tɛ y'a faamuya masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn bɔgɔ ma bɔgɔ tɛ sɔrɔ fiyewu ni tasuma tɛ dugumakolo kan y'a faamuya o kɔfɛ masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn nɛgɛ ma nɛgɛ fan o fan a bɛ bɔ bɔgɔ de la o la ji ko ji sababu bɔla nɛgɛ la masa sulemani ka san n'a ko a bɛ na tuguni o bɛna bɛn ji ma o bɛna bɛn san bi wɔɔrɔ de ma i n'a fɔ a yɛlɛmɛ ko duurulan tan ni fila sigiyɔrɔma duuru o ye san bi wɔɔrɔ de ye n'i y'a mɛn eh, an ka maakɔrɔbaw ani dɔnnibagabaw u bɛɛ bɛnn'a kan ko ni ko min kɛla ɲinɛn ko san bi wɔɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ bi kɛ parce que ni ɲinɛn kɛla eh, masa sulemani ka san ye min bɛnna ji ma san bi wɔɔrɔ ɲinɛn kɔfɛ masa sulemani ka san de bɛ segi ka na min bɛnna ji ma i b'a ye o kow bɛna bɔ i n'a fɔ filaniw bɔlen don cogoya min na nka an bɛ taa kɔfɛ dɔɔni n y'a yira n ko san damadama de bɛ yen minnu bɛnna masa sulemani ka san ma o ye san jumɛnw ye san kɛmɛ laban na 1902

bon lamɛnbaa 1902 mun de kɛla diɲɛ kɔnɔ mun de kɛla dugumakolo kan 1902 san kɔnɔ bon anw tɛ o bɛɛ dɔn parce que tiɲɛ na o y'a sɔrɔ anw ni diɲɛ nali cɛ ka jan mɔgɔ minnu ye kalanbaw kɛ tariki siraw de kan olu bɛ se ka kuma o la nka n bɛ se ka min fɔ n ka kodɔn fitinin kɔnɔna na 1902 o y'a sɔrɔ samori ture salen ma tɛmɛ san fila san saba kan o y'a sɔrɔ tubabuw ye sikaso kɛnɛdugu ci a ma tɛmɛ san saba san naani kan samori sala kɛnɛdugu cila o tuma na tubabuw ye an ka sigida bɛɛ minɛ n ti diɲɛ tɔ bɛɛ dɔn n ma diɲɛ tɔ bɛɛ dɔn mais an ka mali manden jamana tubabuw k'a minɛ k'a kɛ u sago ye a daminɛna 1902 kɔnɔna na o waati dugu fɛn o fɛn k'u bɛ muruti u ye ta tugu u la dugu caman ye gɛlɛya sɔrɔ 1902 kɔnɔ dɛ o bɛnna tubabuw ka fanga sigitɔ ma an fɛ yan nɔ colonisation a ka basigi an fɛ yan a daminɛna 1902 samori salen san ma tɛmɛ san fila kan sikaso kɛnɛdugu cilen a ma tɛmɛ san saba san naani kan 1902 san tubabuw ka fanga ka sigi k'a fɔ ko u y'an kolonize an kɛla u ka maralafɛn ye a daminɛna o waati sabi o waati de u ye dugu caman ɲɛgan dɛ dugu fɛn o fɛn murutila an fɛ yan u ye ta tugu la bon 1902 bɔla yen 1914 san tan ni fila 1914 san o ye san jumɛn ye ɛ lamɛnbaa diɲɛ bɛɛ bɛ nin dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko première guerre mondiale diɲɛ bɛɛ kɛlɛ kɛlɛ min kɛ a daminɛna 1914 de diɲɛ bɛɛ ka bila ɲɔgɔn na a fɔ min ma ko guerre mondiale anw fɛ yan nɔ farafinna yan a gɛlɛya jumɛn sera an ma u nana an ka mɔgɔw minɛ fanga na ka taa n'u ye kɛlɛ la fanga na i y'a faamuya ka diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ wulila ka jɔ a sen kan i y'a faamuya u nana mɔgɔw minɛ ka b'u ka duw kɔnɔ u ka denbayaw kɔrɔ dɔw ye furu kɛ a ma mɛn dɔw ye maminɛ kɛ a ma mɛn dɔw i b'a sɔrɔ u kelen de b'u faw bolo u y'u minɛ fanga na ka taa n'u ye kɛlɛ la wa u caman ma segin dɛ o kɛla 1914 san u ti dogo hali sini mɔgɔw n'i ko 1914 u b'a f'i ye première guerre mondiale masa sulemani ka san dɔ don waraba ka san dɔ don sabi 1902 kɔfɛ n'i ye tan ni fila fara o kan 1914 1914 kɔfɛ 1926 lamɛnbaa komi ne fana ka tariki dɔnta ma se n ka se k'o bɛɛ ɲɛfɔ mais n'i ye tariki karamɔgɔw ɲininka u bɛna f'i ye fɛn mun de kɛla diɲɛ kɔnɔ 1926 diɲɛ wulila ka jɔ a sen kan sira dɔw fɛ mais tiɲɛ na o dɔn o kodɔn tɛ n na N'i ye tan ni fila fara minɛ san katɔsi kan o ye minɛ san2sisi ye n'i ye tan ni fila fara minɛ san2sisi kan o ye minɛ san tranti minɛ san tranti o fana ye san jumɛn ye ee lamɛnba i m'a mɛn ko denmisɛnninɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛ ko tranteɛnɛ karansɛn k'a daminɛna tranteɛnɛ n nɔɔnɔ mankan wulila ka bɛ minɛ san tranti de kɛlɛ juguyayala minɛ san tranteɛnɛ de o de dɔn N'o tɛ 1938 o ye deuxième guerre mondiale fana daminɛ kuma ye donc deuxième guerre mondiale o première guerre mondiale o a bɛɛ daminɛna masa Sulemani ka san dɔ kɔnɔ waraba ka san dɔ kɔnɔ karamɔgɔ Mamadu Dawu kumakan don calcul kɛ 1938 a fɔla ko kɛlɛ daminɛna 39 o de ye sisan a ɲagamina a diɲɛ bɛɛ bilala ɲɔgɔn na o kɛla 39 de n'o tɛ a daminɛna kabi 1938 ɲɔgɔnfaamubaliya o fana ye masa sulemani ka san dɔ ye ɔ n'o bɔra yen an bɛna 1950 na n'i ye san tan ni fila fara 38 kan o ye 1950 ye bon n y'a fɔ cogo min na ne ka tariki kodɔn ma se o bɛɛ ma quoi i ye n faamuya mais tariki karamɔgɔw bɛ yen n'i y'u ɲininka 1950 mun de kɛla an ka jamanaw kɔnɔ a ko fanga bonyana dɛ parce que 1950 o bɛnna psp ani rda ka kɛlɛ waati ma 1950 an ka jamana kɔnɔ o kɔni kɛra mali kɔnɔ yan psp ni rda maakɔrɔba minnu tulo bɛ n na u b'a dɔn ko o furankɛ kɔnɔ mali kɛra i n'a fɔ a ka turu a kun kan de an bɛ se k'a fɔ a turula a kun kan mankan wulila fan bɛɛ fɛ mɔgɔw tun bɛ bugɔ ka faga bɔlɔn na jamana in kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ bɛnbaliya tun bɛ fan bɛɛ fɛ ka n'a sɔrɔ parti fila pe o de tun bɛ jamana kɔnɔ psp ani rda bon 1950 kɔfɛ n'i ye san tan fila fara o kan an bɛna se 1962 n'i ye san tan fila fara 1950 kan an bɛna se 1962 ma o ye indépendance waatiw ye ɛ lamɛnba 1962 bon diɲɛ mumɛ kɔnɔ min kɛla an tɛ se ka bɛɛ jate dɔn nka mali kɔnɔ 1962 mun de kɛla lamɛnba franc malien mali ka moribo de ye fanga ta 1960 62 masa sulemani ka san de don waraba ka san de don o san moribo murutila tubabuw bolo ka ban faransi la ka ban faransi ka wari la n'o ye sefa ye 1962 moribo ye franc malien bɔ 1962 burudamɛw kɛlɛ min b'an fɛ yan n'an b'a fɔ rébellion a daminɛna 1962 mali kɔnɔ yan kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ kɛla 1962 masa sulemani ka san wa 1962 fili dabo sisogo a n'a jɛɲɔgɔnw olu ka minɛ ka taa u datugu kaso la u ma kisida si sɔrɔ kaso min na a kɛla 1962 nin bɛɛ kɛra 62 san kɔnɔ wa masa sulemani ka san don waraba ka san don min bɛnna ji ma o san bi wɔɔrɔ de ye ɲinan ye 2022 1962 a san bi wɔɔrɔ de ye 2022 ye o kɔrɔ ye di ko mɔgɔw ka sigi n'a ye fɛn min kɛla 1962 a ɲɔgɔn caman bɛ kɛ 2022 sisan sisan lajɛrɛba min kɛla bamako lajɛrɛba min kɛla n'u ko ko n t'a dɔn ko assise nationale wa ni jama nana bɛɛ nana u nana sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna na jama fanga ka kuma kɛla mun ye faransi ka gɛn ka bɔ mali kɔnɔ i n'a fɔ 62 moribo ye ŋaniya min siri mali k'a tɔgɔla wari dilan i n'a fɔ 62 moribo ye ŋaniya min siri o ma kɛ wa sabi faran maliyɛn dilanla 62 wa ɲinɛ fana 2022 eh, faran maliyɛn kuma bɛ sen na a fɔla tɔnsigi min kɛra sisan sisan bamako maliyɛn bɛɛ nana sigi ka kuma tɔnsigi min na san laban yɔrɔ n'a kuncɛla ka bɛn 30 eh, desanburu laban ma a fɔla o kɛnɛ kan u ka tɔn min bɛ eh, jamakulu tɔgɔ la n'u b'a fɔ ko yɛrɛwolo olu ko tubabuw ka minɛn bɛɛ ka cɛ hali u ka ambasadɛri ka bɔ mali kɔnɔ ka tila ka sefa bila pewu ka faran maliyɛn dilan ɛ lamɛnbaa n ko moribo ye nin ɲɔgɔn de kɛ 62 ɔ a tɔ ye mun ye ɛ faama caman minɛna 1962 ka taa kaso la donc mali faamaw mali ɲɛmɔgɔw k'u ka hakili to u yɛrɛ la jama ɲɛmɔgɔw k'u ka hakili to u yɛrɛ la ko min kɛra 1962 a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ 2022 ala ka latigɛ kow de don n'o tɛ fili dabo sisogo manamanamɔgɔ tun tɛ koyi ne ɲɛ tɛ cɛ la jamana in kɔnɔ bi fanga min tun bɛ fili dabo la n'o ɲɔgɔn fanga tun b'i la minnu t'a kalama olu de t'a dɔn fili dabo a fɔlɔ nationalité fila tun b'a bolo mali nationalité ani faransi nationalité o kɔfɛ fili dabo tun ye jamanatigi de ye n'i ko jamanatigi chef de canton tun don n'i ko jamanatigi bon bi denmisɛnw t'a dɔn n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko jamanatigiw manamana mɔgɔw tɛ dɛ o kɔfɛ fili dabo a kɛra depite ye faransi faransi depite bulon kɔnɔ a kɛra depite ye o kɔfɛ fili dabo kɛla e faransi minisiri minisiri min bɛ jago ni sɔrɔ siraw kunna o ka dankan a y'o pilasi fana kɛ ka tila ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye psp o y'a sɔrɔ parti fila dɔrɔn de bɛ mali kɔnɔ y'a dɔn parti fila ani parti kɛmɛ fila kelen tɛ o parti kɛmɛ fila ni kɔ de bɛ mali kɔnɔ bi o don kama parti fila de bɛ mali kɔnɔ rda ni psp ale tun ye psp ɲɛmɔgɔ ye aa ah, lamɛnbaa fanga tun b'a la dɛ wa a bɛ minɛ don min na a minɛna de ko mankan kɛla ko pasiki faran maliyɛn dilanla a ma bɛn maliyɛnw ma u ye mankan kɛ ale fili dabo tun tɛ mankan kɛnɛ kan mɛ a ye kuma minnu fɔ ka tɛmɛ u taara a minɛ fo a ka biro kɔnɔ n'o tɛ a don jama bɔla ka mankan kɛ ale tun tɛ kɛnɛ kan o karamɔgɔ mamadu daw kumakan don u ye marisi min kɛ fili dabo tun tɛ yen mais u taara a minɛ fo a ka so a ka biro kɔnɔ la mun na parce que a kun kumana franc malien kan fo k'a cɛjuguya k'a yira k'a fɔ mali ka hɛrɛ t'a la o y'ale ka hakilila ye donc n bɛ fɛ ka mun fɔ jama ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi u bɛ ka kuma minnu fɔ u ka hakili to ko san ye taa ka segin de ye min kɛra 1962 k'a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ɲinɛn san kɔnɔ nin ye ladilikan ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kumakan in sɔrɔ a lase faamaw ma 1962 n'o bɔra yen n'i ye san tan ni fila fara o kan an bɛ se 1974 ma 1974 bon yanni an bɛ se 74 ma y'a dɔn n y'a yira k'a fɔ 62 de burudamɛ kɛlɛ rébellion fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ka wuli mali kɔnɔ a kɛla 62 a san bi wɔɔrɔ de ye ɲinɛ ye donc burudamɛ kɛlɛ min b'an kunna a tɛna to tan dɛ a bi dabila ɲinɛ 2022 ou bien dɔ bɛ fara a kan a kɔni tɛ to nin cogo la a b'i yɛlɛmɛ de a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ kɔrɔlen ye san bi wɔɔrɔ dafala min kɛra a bɛ segin ka na bon 1962 n'i ye eh, san tan ni fila fara 62 kan o ye 1900 kɔnɔ an tɛ se k'o bɛɛ fɔ mais mun kɛra mali kɔnɔ mali ni burukina ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ o daminɛna 1974 de masa sulemani ka san waraba ka san 1974 n'o bɔra yen n'i ye san tan ni fila fara 1974 kan o ye 1986 1986 min kɛra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an tɛ se ka da don bɛɛ la mais o dɔnbagaw bɛ yan mais mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ mali ni burukina ka kɛlɛ filalan a daminɛna 86 kɔnɔ de ka taa ban 87 kɔnɔ kɛlɛ fɔlɔ kɛla masa sulemani ka san kɔnɔ filalan fana kɛla masa sulemani ka san kɔnɔ y'an faamuya lamɛnba 1986 n'o bɔla yen an bɛ se 1998 ɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'o kalama politiki ko mankan min tun bi yan élection ko mankan minnu tun bi yan 1998 san bɛɛ bɔra o kalama ni 1998 bɔla yen n'i ye san tan ni fila fara o kan o ye 2010 ye 2010 san fɛn minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ fana ayiwa hakili la mɔgɔ caman bɛ lakodɔw la sabu kɛlɛw wulila k'a daminɛ 2010 la ka na se 2011 ma fo ka se 2012 ma o de kɛla juguya waatiw yɛrɛ ye ɔ 2010 mana bɔ yen n'i ye san tan ni fila fara o kan an bɛna se 2022 ma o ye san kura min filɛ an kunna n y'a yira u la k'a fɔ 2022 ayiwa 1962 ja de don ale 62 olu de bɛ kɛɲɛ min kɛra 1962 o de bɛna kɛ a misaliya telima ye mun ye tɔnsigiba min kɛra bamako sisan a yirala k'a fɔ sefa ka bɔ yen sefa bɛ bɔ yen parce que ni mali ko a tɛ faransi fɛ u k'a fɔ u tɛ cedeao fɛ sefa tɛ se ka to an ka jamana kan ko sefa ka bɔ yen franc malien ka dilan nka 62 modibo fana ye sefa bɔ yen ka franc malien dilan o kɛra 62 modibo y'a kɔsi tubabuw ma o kɛra bon lamɛnbaa n'i ye ninnu lajɛ ne kɔni ye dakuruɲɛ fila fila de fɔ e yɛrɛ bɛ se ka taa tɔ ɲɛɲini i yɛrɛ fɛ hakili sigi kɔnɔ san ninnu ni sababuya minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ni san tɔw ma kɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ u ni san tɔw ma kɛ kelen ye anw fɛ mali kɔnɔ yan guerre mondiale fila bɛɛ wulila masa sulemani ka san dɔ de kɔnɔ waraba ka san dɔ de kɔnɔ donc u kan ka hakili dɔ di mɔgɔ ma kɛlɛ tɛ yen min fanga bonyana anw ka tilew kɔnɔ ka guerre mondiale ninnu bɔ wa olu wulila masa sulemani ka sanw de kɔnɔ n m'a fɔ o ɲɔgɔn bɛ kɛ a san bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais n'o ɲɔgɔn ko a bɛ kɛ a bɛ kɛ masa sulemani ka san dɔ de kɔnɔ o la n lamɛnbaa anw ta ye ɲɛfɔli de ye parce que n y'o de fɔ kuma caman na ɛɛ karamɔgɔ escrocw kɛlen don k'a don jama hakili la ko lajɛli ye haramu ye ko ala ma jɛn ni lajɛli ye tiɲɛ tɛ mɔgɔ i bɛ ko lajɛ de k'a faamu ka se a kunbɛ cogo la n'i ma lajɛli kɛ i ta bɛ kɛ kunfɛ taama ye mais olu bɛ jama détourner ka tila k'a yira k'a fɔ a san yɛlɛmɛna o i tɛ na an bɛ kuranɛ kalan k'i ye san in bɛ diya i la a mankan wulilen don aw nɔfɛ bi n bɛ misaliya di n'a sɔrɔla don min na psp ni rda bɛ mankan na mali kɔnɔ bon ko fily dabo tun ye karamɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ k'a bilasira k'a fɔ a ye hakili to i yɛrɛ la kumaw bɛ kuma na kan'u fɔ kan'i sen don ko dɔw la est ce que gɛlɛya tun b'u sɔrɔ wa mais ala kiitila fɛn min o de bɛ kɛ o y'a faamuya n m'a fɔ karamɔgɔw tun tɛ yen dɛ a bɛ sɔrɔ u ma mɔgɔ sɔrɔ k'u bilasira bon ne fana mali faamaw mali ɲɛmɔgɔw politiki ɲɛmɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw ko bon nin ye ne ka samɛsamɛfoli ye ka di aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ 1962 ko a san ɲɔgɔn de nalen filɛ nin ye 2022 ni fɛn o fɛn ma se i da fiɲɛ bɔcogo la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛn o fɛn ma sigi i sigiyɔrɔ la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ latigɛ ka kow de don o la waati tɔ ti bɛrɛ bɔ ayiwa an bɛ samɛsamɛfoli de kɛla ka ɲɛsin an lamɛnbaa jɛkuluw ma jama bɛɛ bi dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a gɛlɛyaw la mɛ komi a gɛlɛya belebelebaw ɲɛmɔgɔw ta don masaw ta don faamaw ta don a hɛrɛ belebelebaw fana ɲɛmɔgɔw ta don faamaw ta don sabi olu ka san de don masa sulemani ka san don lamɛnbaa min bɛnna ji ma o la an bɛ dugawu kɛ sankura hɛrɛ alaw taala k'a ɲɛsin aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ san in kɔnɔ ala ka sababu don anw ni o cɛ aw balimakɛ ka laseliw don karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye wasapu nimero ye a sɛbɛn i k'a bila ni san ma kɛ tan i ka n ɲininka ɛ namaratɔw bɛna sigi kɔrɔ ko he nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen n'a y'a sen da fara kan a sen nɔ bɛ to yen he mɛlɛkɛw jigila ka na nabi ɲuman dɔ kunbɛn u y'a fɔ a ye tantɔn a donna tan a bɔra o ye manamanakanw de ye kuwa anw fɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ i ɲɛ bɛ min na i bɛ kuma o de kan fɛn min b'i senkɔrɔ min bɛ se ka kisi da di adamadenw ma i b'u bilasira o sira de kan n'o tɛ fiɲɛ ye nin faga surukuba y'a kɛ tan zonzanni ye kunbɛn yan fɛ o ye manamanakan ye o ye ziiriw de ye kuwa an ka dɔnnibaga caman ka taabolo de ye nin ye nka n'u wulila u bɛ fɔ k'u bɛ eh, dolo karamɔgɔw ni turabu karamɔgɔw k'u b'olu sabote k'a sɔrɔ dolo yɛrɛ yɛrɛ de ye ala ka masaya i bɛ se k'a faamu cogo di n'i ma dolo faamu i tɛ ala ka masaya faamu dɛ parce que nin ye alaw taala ka masaya de ye k'a yira k'a fɔ ala ko san in bi kɛ tan wa a bɛ kɛ ten de ɔ ani mɔgɔ min nana sigi k'a disi bugɔ ko ne bɛ se ka kuranɛ kalan i ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne bɛ se ka ala deli kɛ ka d'i ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o tigi y'a yɛrɛ kɛ alaw taala ka adjoint de ye o de ye kafiri masa ye mɔgɔ min ko i ma karimasina ni san in man d'i la o ye ala ka latigɛ ye se i ka kow kɛcogo la i yɛrɛ minɛ sarakaw kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ o ye de ye alamɔgɔ dafalen ye o de ye diinɛmɔgɔ ye hali n'a tɛ seli hali n'a tɛ don église kɔnɔ a tɛ don misiri kɔnɔ o de ye diinɛmɔgɔ ye lamɛnba parce que o sɔnna ala ta ma mais min ko ko ala tɔgɔ b'ale bolo o ma sɔn ala ta ma dɛ foyi t'a bolo ni namara tɛ a f'i y'a mɛn n da kɔnɔ an bɛna o barow kɛ kɔfɛ an ye dɔ k'a la dɛ mais an bɛna o barow kɛ komi waati sera ka ban n bɛ foli bila ka taa n lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ala k'an bɛɛ don ɲuman na